Ndine wa Lahiri K TV. Kuchimake kwa mapulogalamu osiyanasiyana pa channel chathu pano. Chomwe tingakupempheni, tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV. Chonde osasiyira panjira audio-yi, imvereni mpaka kumapeto.
I just want to respond to Vitumbiko Mumba kuti iwe Mumba mmene ifeyo timavutika kukhala pa mzere wa mafuta, kukwera kwa katundu, uh, katundu wina umalephera kumpeza chifukwa cha kusowa kwa ndalama zakunja. Iweyo Mumba umadya misonkho yathu ngati nduna. Iweyo Mumba sumavutika nawo ngati ifeyo kukakhala pa mzere wa mafuta. Zigayo kumamidziku zimayendera mafuta kuti zilire. Ifeyo makolo athu tikuvutika kuti tipeze chigayo chilire mafuta akasowa, apolisi akugwira anthu akakhala ndi mafuta mzigubu, we dont know kuti mmaganiza chani za anthu ena. Nde panopa Mumba usatisokosere, ife amalawi tapanga chiganizo chochotsa Chakwera chifukwa cha zimene akupanga. Agape Khombe, uli ndi khalidwe loti ndiwe wamanja lende, sudziwa kugwira ntchito nkupeza ndalama mwa iwe wekha. umafuna wandale wina aliyese ukamudyele kwa wake nde tikuuziretu iweyo agape khombe ngati umalandira ndalama kwa anthu andale kuti uziononga dziko lino la anthu ena azivutika tsiku lina lake mutu umenewo tizaphwanya tikuuziretu chifukwa ife sitingayendere maganizo ako tapanga chiganizo chochotsa Chakwera pa vote takavota iwe sungatiuze zochita ayi ndibwere kwa Jessie Kabwila Inu a Jessie Kabwila azimayi anzanu amalephera kugula sopo, kulephera kugula mchere, kulephera kugula mafuta ophikira, kulephera kugula sugar. Azunzika azimayi anzanu 5 years imeneyi inu mukudya misonkho ya Amalawi mmalandira ndalama mmadya zaulere inuyo chifukwa palibe chimene mmachita. Lero usabwere panopa ndikumafuna kuti utikakamize kuti ifeyo tikhale kumbuyo tikhale pambuyo pa Chakwera. Tapanga chiganizo aeniwake kuti tichotsa Chakwera. Nde iweyo ngati uganiza kuti uvutika chifukwa u MP waluzaso ulibe zochita zina ukhale chete tilibe nawe ntchito kaya suli pa banja Jessie Kabwila saka banja mwina mwamuna ufunsire mwamuna kwa nthawi for the first time azanu azimayi azanu ena ozungulira mitu amafunsira azibambo ufunsire mzibambo adzikuthandiza zosowa zako koma ifeyo osatikakamiza kwa chakwera sitikufuna mau amene ndimafuna ndiyankhule ndi amenewo ma comrade osagiva osafooka tachotsa chakwera tathana naye basi eetu makomrade.
A Malawi takhala tikuzunzika nthawi yaitali, misonkho yathu kuberedwa, koma chipani cha Malawi Congress Party chinaba ma billion, ma million ochuluka kwambiri kupangira nsalu ndi ma T-shirt a Malawi Congress Party kuti a Chakwera akatenga boma kapena kuti akabera zisankho azavale zovala zimenezizi pokawalumbirisa koma auponda. Mulungu si munthu. Muone zovala zonsezo, majezi onse mukuwaonawo, nsalu zonse mukuzionazo, anapanga akuti a Chakwera akatenga boma azavale anthu popita kukalumbirisa. Popeza Mulungu si munthu, aluza. Ationongera ma billion, ma million ochuluka zedi kupangira zinthu zimenezizi koma auponda a Malawi Congress Party. boma sakutenga boma agwa nawo katangale anachuluka misonkho yathu amatalira nthawi yayitali kusowekera kwa zinthu zosiyanasiyana mankhwala achipatala koma panopa auponda boma amapereka ndi mulungu ndi andale ena inu mutengepo phunziro apapo osapanga mistake muzisamala anthu kumakhala bwino ndi anthu muzaona kuti utsogoleri wanu uzakhala bwino a Malawi Congress Party apa auponda ndipo sazatenganso boma mpaka kalekale